aa kalatatu inachoka kumudzi kumalawi wobwande muli chani tsopano achimwene ndikhulupirira muli bwino kumeneko komanso zanu zonse zili bwino ife abale anu kuno nyasande tilinso bwino ndithu zinthu zikusuntha zilipo zina ndi zina zolawitsa pakati pathu komabe mu zonse amanena kuti tiyamike chifukwa chake tsiku lalero tikuyamikire achimwene zikhoza kukhala kuti inde kuti zinthu zikutivuta komabe moyo wokha ukadalipobe chimenecho ndi chofunikira kwambiri achimwene mundilole ndisanapitire ndi kalatayi lero ndiyamikire kwambiri basi zomwe zija zotsogola kwathu kuno zakhweze basi zokhazo zimene zimayenda bwino kwambiri basi zopanda zitopotopa amwene ukakwera mtima umakhala uli zii umadziwiratu kuti ulendo uyenda bwino komanso ukafika bwino sizimayenda monyamula mtima ngati ikuchita mpikisano waliwiro ayi ndithu pamenepo ndi pamene pagona chinsisi cha khweze buses kwa zilumika zoposera zisanu nchimodzi amwene sikisi zimene akhala akutumikira fuko la manyasa achimwene ulendo wina wake ndidakambapo kuti kwathu kuno zinthu zina zake nkhasako iyi ndi anthufe tikukumana ndi mavuto ochuluka kwambiri koma mkati mwa mavuto momwemo zilimo zina zake zimene timayenera kuti tidziyamikira kuti ayi nkhasako izi zikuyeserako achimwene osati nthawi zonse koma ndiye kudandaula kokhakokha kungodzuka mmawa kuyamba kulira kokhakokha basi osaonanso china chilichonse chabwino pakati pathu amayi amayi tsiku ndi tsiku amwene zotsatira zake imakhala ngozi yayikulu inde ndife kafuko womvetsa chisoni komabe alipo madalitso ena ake amwene amene chauta akutininkha amene timayenera kuti tidzigwada nawo pansi ndikunena kuti ayi zikomo chauta mwatidalitsa mwana amene amayamikira kwambiri uko kumene kuchokera thandizo lake kholo limakhalanso lokhudzika kuti koma uyu yekha ah basi ndipitilizebe kumuchitira zabwino kwabasi mkatikati mwa mpungwepungwe wathu amwene umene tili nawo kuno zilipobe zina zake zabwino zimene zikuchitika koma chifukwa cha mkwiyo tumangotsonyabe kuti shut up akawalala inu mwatiwonongera kwambiri zinthu votsek man kwatuluka mayeso amene ophunzira adalemba achimwene atuluka mu nthawi yake bungwe loyendetsa mayeso likupanga zinthu mu nthawi yake kuchita zoyenera kuchita Koma mkwiyo kuno watikuta koopsa kufikira kuti sitikuthanso kuzindikira kuti mayeso akumayenda bwino. Ana anasiya zija zakalekale zija zomalowa m'kalasi ndi tianyani, kumalowa m'mayeso ndi majeke. Zija zakalekale zija zoti mayeso kumapezeka tsiku lolemba mayeso lisanafike zija zinasiyika amwene. Pano ana akumalemba mayeso zadongosolo ndithu, koma aah! sitingayamikire amwene ndife odzadza ndi mkwiyo basi ochatsikawo hey, hey, koma ochatsikawo ah, ah, koma ochatsikawo eish amwene kubungwe loyendetsa mayeso kwathu kuno kwa nthawi yoyamba kuli utsogoleri umene ukumayendetsa zinthu ngati anthu osati ngati zidole eyi zoti basi zikati ichi sichitheka ndiye kuti sichithekadi ana ena sukulu atadyeredwa ndalama ndi aphunzitsi awo zolembera mayeso sizinachitike ngati mmene zinkachitikira kale lathu lija achimwene mukudziwa inu mmene zimakhalira nthawi imene ija dzina likakhala kuti silinatuluke pa mayeso ndiye kuti basi chakusempha panalibenso zokambirana ayi amati "Ah, nthawi yatha nthawi yatha sizingatheke ndiye mudzalemba chaka chamawa basi koma Kwa nthawi yoyamba taona ndithu utsogoleri wa bungwe ukumanena kuti "Ah, ayi ayi ngati aphunzitsi anadya ndalama za mayeso za wana ife sitingalange ana awo iyayi tiwalole alembe mayeso ifeyo tipeze njira zothanirana ndi aphunzitsi akudya ndalamawo amwene zinthu zadongosolo kwabasi ana ndikulembadi mayeso awo bwinobwino makolo ndikumati kukhala si kumeneku abale zabwino ngati izi sitingaonenso ayi tadzadza ndi mkwiyo zotsatira za mayeso ndikutuluka ana ndikuchita bwino kwambiri aphunzitsi awo anagwira ntchito yotamandika pafupifupi dziko lonse koma malo mowatamandira aphunzitsi chifukwa cha ntchito yabwino imene adagwira ayi ndithu koma ochatsikawo eh ochatsikawo ndipo andiliritsa ine eish mabwana koma aphunzitsi athu akufunika kuganiziridwa agwire ntchito yabwino akufunika kamphatso kena kake kuwalimbikitsa kuti ayi ntchito ikugwirika chonde pitirizani kuchita bwino ayi ndithu tatanganidwa ndi nkhani za zii za ndale zimenenso zimangotikhumudwitsa panopa mavuto amene aphunzitsi akupitiriza kukumana nawo koma mkatikati mwa mavutowo ndikumapezekabe kuti ana akuphunzirabe bwinobwino ndikumakhoza Amwene, timanena tiwavulire kachipewa aphunzitsi athu, timalipiro tawo tiunikenso bwinobwino, kuti koma kodi tikuyenda bwino? Timanena tionenso kuti nanga malo awo ogwirira ntchito, zikuyenda bwanji koma? Ntchito ikumagwirika koma? Ayi ndithu, koma zimene tatanganidwa nazo, iyayi, eh koma tchwerere mwana tchwerere, eh ndi amene akupangitsa zonsezi. Ah, mmene timawazunzira aphunzitsi kwathu kuno achimwene, kukhala ena a mitima yachabe, ah, bwenzi akuwabwatika nalo bodza ana athu ka chete kalasi chete chete uh, ujeni uh, ana inu uh, 2 kuphatikiza 2 hasandi 22 ndati chani 2 kuphatikiza 2 hasandi 22 very good nyanja yathu ya malawi amene anazindikira kuno koyamba kuti kuli nyanja ku malawi kuno dzina lake nali alifonso bwantasa zamveka eya zamveka aphunzitsi very good ujeni ng'ombe mchizungu dzina lake ndi lion ndati chani ng'ombe mchizungu dzina lake ndi lion very good ndithu ndi mmene mawachitira aphunzitsi athu bwenzi akuwachitanso chipongwe ana athu komayi ndithu agwira ntchito yabwino yotamandika koma tsoka ndilo akuchita izi mu dziko limene linatanganidwa kwambiri ndi nkhani za ndale dziko limene lili ndi anthu odzala ndi mkwiyo koopsa anthu amene mu mkwiyo wawo sakuganizanso bwinobwinoyi chochitika sakuchidziwa mkwiyo wachuluka kwathu kuno achimwene ndipo zinthu sizikusuntha ayi anthu oyenera kuthandizidwa akukanika kuthandizidwa chifukwa ao othandizawonso nawonso ali ndi mkwiyo amwene kodi achimwene Mukudziwa inu kuti kuli anthu amene ulamuliro wapita uja anali kunja kwa dziko lino kugwira ntchito ku maofesi a akazembe a dziko lino. Zinthu zitasintha, chikwangwani chitasinthidwa, anthu aja anaitanitsidwa. Ka bwerani kwanu kuno basi! Anabwera adaali kwathu kuno. Koma kodi mungakhulupirire kuti katundu wawo amene adaali naye kunja kumene adaali mpakana pano sanapatsidwebe makama amene amagonera kumeneko kunjako zofunda zimene amafunda kumeneko kunjako amwene simungakhulupirire kuti mpakana pano sanapatsidwebe ndikudziwa mudzikhala mukudabwa kuti aa inu zaka mpakana zitatu ena ziwiri sanapatsidwebe katundu wawo ee amwene akuti kaya u- uyo anawanyamulira katunduyo akadamusungabe katunduyo kwao akuti chifukwa choti makosana kubomako amene amayenera kuwalipira ndalama makosana onyamula katunduwa sanawalipirebeyi achimwene zilumika zitatu anthu akuchita kusowa mtengo wogwira chisanu chonse chija amwene chonse kuwathera pathupi kusowa zofunda anthu oti adali kunja ku ukazembe kumafunda chitenje amwene chokhacho Chongolakwitsa n'kukhala choti adapita kunja kukagwira ntchito ku maofesi a akazembe nthawi ya mtambontambo. Akuyenera kukhala ma cadet amenewa basi! Zawo zonse osawamveransoyi! Kodi Nyasalandeyu tidzimuyendetsa chonchi? Lero lino anthu anabwera kuchokera kunja kumene amatumikira dziko ndi mtima wawo wonse koma kulowa nyumba zawo ngati kulira amwene atakhalira pa zidina kufunsa kuti aa ino nanga mipando ili kuti kunja konse kuja mwakhala kuja zaka zonse zija mwakhala zija akuti ayitu obwantsa akusunga mipando a ngongole ya boma akuti boma silingalipire uyo onyamula katundu wathuyo chifukwa akuti tinalakha phirikoni makhadeti ish amwene kodi olo dzikolo madalitsowo ndiye angabwere bwanji mizimu yodandaula ikuchuluka amwene anthu aumati akati phee kulingalira kuti koma zimenezi ndi zoona zaka zonse zija ndagwira m'boma zija kutumikira ku maofesi awo kazembe koma zoona ndikamachitidwa chipongwe chonchi ana awo akamaona zoterezi akumada dziko lawo kuti koma dziko lapansi ndilozunza ndithu lawazunza abambo athu lawazunza mayi athu Mikwiyo yachuluka achimwene. Tikulephera kugwira nayo ntchito m'maofesimu. Wina wake ndithu angoganiza zopondaponda nkhani ngati zimenezi ali phee kumaiwala kuti chaona mnzako chapita mawa chili kwa iwe. Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi.